akanaliuza boma la dpp. Tikamakuuzani inu a dpp kunena kuti mu bomamu muli system ya mcp ndipo akupanga zinthu zina za sabotage ndi cholinga kuti muoneke kuti ndinu anthu olephera, mukhulupirire zimenezi. Sabotage means doing things deliberately to injure someone, to make someone look like a failure. lero tilankhula zambiri zimene zikuchitika za nyasi zimene zikuchitika m'bomamu ndi cholinga kuti boma la dpp likhale looneka lolephera zili ndi inu aboma kutenga zinthu zimene tikukuwuzani makamaka ine zimene ndimalankhula seriously or not because this is evidence based information Bon Kalindo, the DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimapanga mantha, ndimangoyima pa chilungamo, ndipo sindiyimirira chipani, sindiyimirira chigawo, sindiyimirira mtundu wa anthu. Ine anthu anga onse ndi anthu osauka kuchokera ku Nsanje pakana ku chitipa Nkhotakota pakana ku mchinji komanso ena amene ali maiko akunja amenenso akukumana ndi mikwingwirima tikunena pano ena akulephera kuti abwerere kuno kwawo azaone anthu chifukwa chosowa mapasipoti Pasipoti ni nkhani yovuta kwambiri kuno ku Malawi, mu dziko limene limaoneka ngati anthu ake ndi achilungamo, koma ayi okuba okhaokha. Tikunena pano pamene pulezidenti atangolengeza kunena kuti sukulu ziyamba zaulere mu January muno, masukulu ambiri agundika ndi mapulojekiti onama, kuwalipirisa ana ma 3,000, ma 5000 ena akumanama kuti atafuna akonze mayeso iye ayi imeneyi ndi de- development fund kuteroko afuna adyeretu pamene angomva iwo kuti sukulu ndi zaulere akufuna adyeretu apangiretu mapulogalamu malinganso ndi ka khrisimasi motero kuti ana ambiri sakuphunzira ana ambiri akubwezedwa maziphunzitsi ambiri anyanyala masukulu ambiri anyanyala chifukwa chonena kuti an, makolo akukana kupereka ndalama ya development fund atazindikira kunena kuti ah, maziphunzitsi ena akupanga zachinyengo lero tiulula zimene zikuchitika ku medical stores ndipo inu a minister of health komanso nonse a boma mutchere khutu kuti mumve zimene zikuchitika ku medical stores kumene kuli ab- a- anthu ena oyipa kwambiri abiri mankhwe amene kwa iwowo allegiance yawo ndi chipani chija chinapita cha mcp komanso ndiulula zimene zikuchitika ku dwangwa makamaka ndi ma sugar distributors pamene anthu enanso oyipa kwambiri akupanga zakatangale ndi ma distributors ndipo ma, ma distributors amenewa akupereka ndalama ku dwangwa sugar ndi cholinga kuti aziyalemba okhaokha azipasana okhaokha ntchito mabizinesi osakhalanso anthu ena komanso uh, tiulula zimene zikuchitika kuja kumatchedwa ku capital hill kumene ma files amapenshoni akusowa pang'ono ndi pang'ono andi anthu ambiri akuzunzika sakupeza mafailo awo amapenshoni kuti alandire ndalama zawo even compensation imene anthu atayendera kwa nthawi yayitali akuwuzidwa kunena kuti mafailo anu asowa tikamanena kuti sabotage musayiphwekese kwambiri koma tisanapite kumeneko ndafuna ndiwalirire amalawi the average people amene akuvutika ndi nkhani ya fetereza chifukwa boma linalengeza kunena kuti fetereza ndi 10,000 kwa anthu ovutikisisa kodi nanga what about the average people amene samafuna kukhala nawo mu gulu limeneli lokalandira fetereza wa makuponi ndi kumakagula fetereza wa ma 10,000 pali anthu ena inde And aliyense akufuna fetereza koma sangalandire nawo fetereza ameneyi wa 10000 and sizingathekenso kuti boma mukalembe wina aliyense muziko muno pali ena akufuna kuti akagule okha kodi mtundu umenewu kapena anthu ngati amenewa mwawaganizira zotani chifukwa pamene mwasisa mtengo umenewu wa fetereza kupita pa 10000 mukananenanso kuti the average people amene akufuna kukwanisa paokha mtengo wawo ndi mwakuti mwakuti Koma ayi, anduna atapita ku Mchinji kuja a za agriculture, Amalawi ambiri anali otchera khutu in anticipation to wait and see kuti kodi anduna ajawo alengeza za fetereza kuti kodi fetereza kwa anthu amene ali the average amene ali ndi kuthekera azigula bwanji kodi fetereza akhala odula yemweyo uwutu ndi uthenga umene zikhoza kuoneka ngati ndine olongolola koma anthu ambiri across this country akumafunsa mafunso amenewa akundiyimbira mafoni kumafunsa kuti kodi a dc tatifunsireni kubomako alengeza za fetereza wosika mtengo koma nanga ifeyo anthu amene tili the average amene tili ndi kuthekera kodi feterezayo tizigula pa bwanji so uthenga umene ukupita kwa inu a roza mbilizi nduna ya agriculture kunena kuti amalawi akufunsa mafunso kunena kuti kodi fetereza wotsika mtengo ndi ameneyo nanga the average people azigula pa bwanji uwutu ndi uthenga wakuti muulandire mamawa uno lero tikuchita expose khalidwe loyipa kwambiri khalidwe la sabotage ku system imene inakhazikitsidwa ilipobe m'bomamu imene inuyo ngati simusamalira boma lanu lilephera ndipo tipita ku medical stores koyambirira kuti tikachite expose mchitidwe ozimitsa mafriji kumene kujako ku medical sco- stores kumakhala mafriji ena amene amayenera azitenga mankhwala ngati a embalming kuti amene asaonongeke amayenera azikhala throughout mfriji ndi mankhwalanso ena ndi ena mwina oziziritsa munthu kuti akapweteka amulase jakisoni oziziritsa mankhwala amene sizimatheka kuti asakakhale opanda friji koma tikunena panopa ma pharmacist akumeneko ma senior pharmacist aku medical stores akumazimitsa mafriji aja dala ndi cholinga kuti mankhwala aja aonongeke tikamakuwuzani kunena kuti inu tachitani cheki m'bomamu muchite cheki m'madipatimenti ena ndi ena kaya azamazi ku escom kaya kuti muchite cheki ku local government muli anthu amene akuchita sabotage boma ilili simmakhulupirira kapena simukukhulupirira koma nthawi zina munthu amene wakutsina mutu khutu ndi mnansi amakhala kuti akukukonda so ndafuna ndikuwuzeni inu aboma nonse makamaka through ministry of health anduna tapitani ku medical stores mukaone mankhwala ama billions fache mankhwalatu ngati a embalming ndi woopsa kwambiri ndi wodula koma anthu akumazimitsa friji ija dala kuti mankhwala amenewa aonongeke ndi cholinga kuti inuyo zikuvuteni muoneke ngati ndinu boma lolephera nkhani ina yachiwiri imene ndikufuna tikambirane pano ndi yokhuza kudwangwa dwangwa shuga kumene kukuchitika zachinyengo kwambiri ma distributors a shuga akumakuti akamutenga shuga uja akumangogulisana mwina mwa anthu awiri atatu wina uja ndikumpakira ulendo naye kumakamugulisa kunja that is why nkhani ya shuga ikuvuta muno mmalawi and izi sizikuchitika kudwangwa kokha iyayi even kusalima shuga komanso ku illovo ah, ku, ku nchalo uku kukuchitika zinthu zachinyengo kwambiri muno mmalawi ma distributors sakulembedwa moyenerera anthu kuti akhale ma distributor azigawa uh, sugar iyi evenly mosayang'ana kuti uku ndiku- ndikuti uku ndikuti zimenezo zikulephereka anthu akupanga madiru kumapasana mamiliyonzi ndi cholinga kuti iwo azikhala distributor akakhala distributayo ndikupezeka kuti iwo aja akupanga za madiru ah, azipanga diru ndi shuga uja ulendo naye kumapita naye maiko akunja and pakati apo kunatuluka vacancy uh, yonena kuti anthu achite apply eh, kapena kunatuluka statement yonena kuti anthu achite apply akhale ma distributor koma anu ayi ndithu apanga za chinyengo atenga omwewo akalewo anthu ena aja asiya so mukamuona shuga akusowa kuno ku malawi muziwe kunena kuti sikuti akungosowa iya shuga akusowa chifukwa cha chinyengo chimene chikuchitika ku makampani ya mashuga makamaka kudwangwa kumene kukuchitika mchitidwe wonyansa kwambiri kumene mas- ma, uh, ma distributors sanapasidwe even mpata wakuti azigawa nawo shuga akupereka kwa munthu mmodzi yekha ngati asali awiri amenenso akanthu amenewo akamutenga shuga uja sakumugulisa kuno ku malawi akumamugulisa mayiko akunja zosatira zake amalawi akumavutika kuti apeze shuga uwuso ndi unduna ofunikira inu ofunikira anduna aza trade a partridge mukuyenera kuti mufufuze kudwangwa mukafike kwa anthu wamba vuto anthu mmapumbuluma mmakafika ku ofesi konko ndiye amakubisirani zinsisi monga mmene takuwuzirani za nkhani yaku yaku Khato kunena kuti anthu amalawi kumenekoko oyendesa ma ska- excavator akulandira ndalama zochepa koma excavator yomweyo ukamu a- munthu akunja akulandira ndalama zambiri kuli nkhani yovuta kwambiri yokhuzana ndi nkhani za leba kumenekoko mmalawi kungopezeka atamwa mowa kuti akununkha mowa ntchito yake yathera pompo kukhatoko koma anthu ena akunja amene abwera kuwayeza ali ndi mowa amenewo sakalipiridwa sapasidwa discipline sachosedwa ntchito kayekaye kuyang'ana maujeni awo masalaries awo masalaries ochuluka kwambiri and even nkhani zokuti amuna they should give back to the community kulibeko kumeneko olo primary olo olo sukulu ya mkombaphala olo mazi amene tithokoze kuti mwina abweresano so pano chi- chigalimoto chowakumbira anthu amfumu amozi mazi koma kukufunikira ndithu project imeneyi imene impact assessment environmental and impact assessment sinapangidwe anthu akungogwira ntchito zopanda kuziteteza so iyi ni nkhani ina yofunika kuti inu uh, aboma muyiyang'ane kwambiri kunena kuti kuja kumatchedwa ku ku- kudwangwa kukuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri chifukwa cha a, a, anthu amene ali oyipa amene sakupanga chofunikiracho nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi yokhuzana ndi ku capital hill kumene anthu ambiri amene ali pa penshoni sakulandira ndalama zawo kuchokera ka- zaka zambuyomu mafairo mafairo ayamba kusowa ndiye kumafunsa kuti kodi mafairowa akupita kuti and dziko linolo ine sindikudziwa ngati liti lizatheke chifukwa nkhani iyi yolandira ndalama zako za pension it is a right and so si nkhaniso yokambirana and tithokoze uh, aphungu ena phungu wina amene anayibweresa nkhani imeneyi kunena kuti palibepo chifukwa chokuti munthu uzikakambirana ndi boma ndikumakachita discuss za ndalama zako anayenera kuti munthu apasidwe mpata okuti akachita aka akachita retire pa ntchito alandire ndalama zake koma kuli mavuto owopsa tikunena pano anthu ena anamwalira tikunena pano ana ena akulephera sukulu chifukwa chokunena kuti ku capital hill ko akulephera kuchita process mafairo kuti anthu azilandira ndalama zawo ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri kunena kuti kodi anthu a m'maofesi amaganiza bwanji mukuganiza bwanji kuti kodi mzimayi amene mamuna ache anamwalira akukhala bwanji kumuzi mzimayi amene alibe alibe china chilichonse akukhala bwanji and yet ndalama ma millions ma millions a ndalama ali kuboma konko koma mukulephera kuchita process and iyi ni nkhani imene inuyo a president komanso nduna a, a boma limene la dpp muyiganizire kwambiri nkhani imeneyi kunena kuti anthu akuzunzika m'malawi muno ena ayamba kudwala bp ena iyayi shuga chifukwa choganizira ndalama zawo kodi kodi ndalama zathu tizatenga liti and imeneyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri chimodzimodzinso nkhani ya theba anthu amene anapita kutheba akuzunzika pakana leroli answer yeniyeni kuti muwauze kuti inu ndalama zanu zinayenda mwakuti mwakuti sizi pakana lero sizikuziwika kuti zili pati enanso anamwalira anangosiya makhadi awo kodi ngati ndalamazo ziliko osawuza anthu chilungamo bwanji ngati ndalama zinadyedwa mwina ndi maboma enawa osapanga kafukufuku bwanji izi ndizomvesa chisoni kuti mzimayi wina wa kwa mkando ukuku wakhala akuchoka kwa mkando kumapita ku capital hill kwa mkando kumapita ku capital hill kuchokera zaka mwina 2022 kuzafika lero lero li akumuwuza kuti fairo yanu yasowa and mafairo osowawa si a mzimayi wa kwa Nkando yekhayo kuli mafairo ambiri a penshoni amene akusowa even ndalama za ana amasiye m'makhansomu zikubedwa koopsa and iyi 5 biliyoni mukunenayi yopita ku constituency muyiyang'ane muyiyikire ma measures popeza mukunena kuti muzichita work ndi village committee uh, development committee komanso uh, area development committee adc muyenera musamale kwambiri ndalama zimenezi zibedwa zidyedwa andi nkhani ina munayenera kuti inu aboma mumuya- muyang'ane welfare ya kansala kunena kuti kodi kansala role yake ndi chani makansalatu akuzunzika koopsa makansala kuzunzika ndalama imene amalandira ya pamwezi ndi 150 kodi do you expect that person osaba agwira bwanji ntchito and iyo agulira njinga za moto makansalayi mukanayiyang'ananso kwambiri chifukwa chonena kuti ah, makansala ambiri amwalira chifukwa choagulira njinga za moto and even salary imene mukanayiikiraso at least re- revisit kuona kuti kodi anthu ah, nthawi zina zikubako anthu amaba chifukwa cholandira ndalama zochepa inu mukampase khansala 150 mp mukampase 5 million and mp uyoyo ndi khansala amene amagwira ntchito yabwino kwambiri ndi khansala lero li amene akulemera kwambiri ni ma mp makhansala alibe ntchito ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati simuchita revisit uh, nkhani imene ya masalare ya makhansala nawonso mwina kuwayika pabwino olo kuwapasanso mwayi wa galimoto 5 biliyoni imeneyi izingobedwa anthu azingoba anthu amaba nthawi zina osakhala chakufuna iya koma amaona kunena kuti masiku ano mene zadulira nyumba mwina nyumba ili pa 100,000 ya khansala iye azikasala ndi 50 ali ndi banja ali ndi ana imeneyo ndi yosagwira munayenera kuti mpange machawi aboma muganizire zimenezo nkhani za penshonizi mukanaziganiziranso uh, mwamsangamsanga chifukwa anthu akuzunzika kwambiri izizi ndangofuna ndikuwuzeni pamenenso ndikusapota kunena kuti ku parliament tiyeni muziyamba kulankhula chichewa vuto la ife amalawi ndi matama anthu ma mp kumene kuja aliko anzeru koma amalephera kulankhula chifukwa cholephera kulankhula chizungu kodi zilikoliko ku paliyamenti ena chilowereni kudzafika lero mwina 15 years 10 years uh, 20 years ali ku parliament koma amalephera kulankhula kulankhula chifukwa chokuti kumene kujako mandatory ndi chizungu ati kuwasangalatsa azungu anthu akuda ngati ifeyo kufuna kumawasangalatsa azungu nkhani imene yabwerayo kuti anthu azilankhula chichewayi ndikugwirizana naye kwambiri bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa